ụmụnne m abịakwa m ọzọ ngwa geenụ ntị n'onu nke a uru ose ọjị balụ n'ife ọdịnala ọbụla a na-eme eme uru ose ọjị balụ ka m chọrọ ime ka unu malụ taa ose ọjị na-alụ ọtụtụ ife buru ibu ụfọdụ ndị na-aza afa na-aza na a na-etu ya afa ose ọjị ọ sịrị na ọ dị eje ọgụ ifere o nwere onye na-aza ose ọjị enwe ilo mana ụfọdụ ndị amara nke a ose bụ nwunye n'etiti ọjị ife e ji ama na a tala ọjị bụ ose mgbe a na-eme asị a na nke na-azụcha gịnị ka ị talụ ma onye ma ife ajụ ị tala ọjị ị tala ose wee sị gị na fa atara ọjị ta ose be onye ọ sị na fa jere be onye dị otu a ta ọjị ta ose na ose nke a na-afụ ose ọjị na-enye ndụ ose ọjị na-eweta udo ose ọjị na-eweta ọṅụ ose ọjị na-eweta ọganihu nsogbu dị ebe ose ọjị dị bụ ọtụtụ ndị bụ ndị na-arịa BP ị chọọ ịta ose ọjị na ikpesi ekpere were otu mkpụrụ tinye n'ọnụ is enough maka ịgbago bp ọ bụrụ bp na-agbatu agbatu e were ose ọjị ọ bulitekwa ya anyị ụfọdụ ndị bụ ndị mgbe ọbụla ị fụrụ a- a na-atachala ose dọrọ ya wụsasịa n'ala gbaa mbọ kpochaa ya ọkpa ọbụla ị zọrọ n'ebe ose ahụ dị ọ ya ebutere ya nseke ọ ya ebutere ya uke ose ọjị ada eje ije ifele ose ọjị ada apụta ebe ọbụla a na-eme ife ọma jijiji ogbuefi na ana m anụ ife na ekwe na-akụ n'oche eze nna m onye ndị chọrọ ka fa bịa malụ nya bụ ekwe ọ ya ka m chọrọ ịkọlọ gị taa ose ọjị na-eweta ife ọṅụ ose ọjị na-eweta udo ọ dara esere anyị na nwoke na nwaanyị mgbe ị pụtara ụtụtụ were ose ọjị kpesie ekpere yọcha amara ma ọ bụ na ị lọrọ ajọ nlọ were ose ọjị kpee ekpere yọcha amara wepụta mkpụrụ ịsaa debe ihe chịrị ya n'akwụkwọ mkpụrụ ịnọ kpọba chukwu okike sị ya na nlọ a m lọrọ ihe niile a butere ọgbata ufiere uke na nsogbu ụwa ka m na-ekwubi okwu taa na ose ọjị adịghị eje ọgụ ifere si bido tata sepụrụ m ife niile a ka ọ pụọ na ndụ m pụọ n'ebe ezinụlọ m dị pụọ n'ebe nwa m nọ chukwu nlọ a m mara amaghị ya ọ gaghị eme eme n'anya m aghọtaghị m ya ndị e kwuru na ọ ma mme i kwucha ya were mpempe akwụkwọ dee ife ahụ ị lọrọ na nlọ o nwere ike ọ bụrụ n'olu oyibo destroy the evil attack ma ọ bụ destroy this and that etu ọ bụla i chere ya mgbe ị mechara ya ma ife ọzọ ị ya eme i mechacha ya i were mkpụrụ ose ose ọjị ahụ wụnye n'ebe ahụ i dere ihe nwara oso igbo akwọrọ akwọ oso nri eji eri nri machara ya one afọ akwọrọ ya wụnye ya machara ya nwa ngazi nwa ife ya machara wụnye ya n'akwụkwọ ọcha anwa kechibe ya ikechicha ya wenye ya elu kwubiwe okwu ikwubicha okwu fee ya n'isi ugboro na anọ debe ya n'ala ọ bụrụ onye bi na be mmadụ na-enwerọ mbara ezi debe ya na corridor chọọ efere ya dị mma tinye ya na ya ma ọ bụ na ana nkịtị mụnye ya ọkụ ka o nwuru ọkụ ka ọ na-enwu ọkụ ikwubi okwu sị ka ha ra bụ nseke mmụọ nseke mmadụ nke bịara na nrọ nke ga-ewetara gị ọgbata ufie n'ebe ị nọ n'ebe ezinụlọ gị na ọ bụ ebe ị na-azụ ahịa ọ bụ na erughị ọ bụ ọpụpụ ọ bụ mbata ma ọ bụ na aghọtara m nrọ a ihe niile m rọrọ na nrọ nke na-abaghị uru ka ha ncha niile bụrụ ihe lara n'iyi chukwu sechighakwara ya azụ onye wetara ya ọ bụ akụ ọ bụ nke agbara agba sechigharị ya azụ o si na mmụọ mmụọ na-eme ife a sesalụ m ife ndị a niile ka ọnụma jụrụ ka ma mmụọ bụ gwa m etu m ga-esi bịa ka m meere ya ife ka chi dị mmadụ imecha ya mụnye ọkụ onye ọbụla bụ onye na-ata amụsu nọ n'agbata obi na ọnụ na neighbour mgbe ị nwere ife ọ na-esi ọ ga-aga wild ọ ga-ese wild ọ ga-eje wild ahụ ga-agba onye ahụ ghara aghara ọ ma nweta onwe ya ọ pụta fọ gị ọ na-ene gị anya ọ chọọ etu ọ ya-esi nee gị anya ịma mma ọ ya-ene gị anya atụghị egwu ọ ya-ebido that moment sọba gị ọ ya-amalụ na o nwere nke eji dịka eme a na-awa ose ọjị n'azụ the reason ndị na-awa ose ọjị n'azụ ji etinye bụ ka ihe niile ikpecha ekpere yọcha amara kwucha ka ihe niile bụ ihe uke na ihe nsogbu ụwa na ife ọgbata ufie na ihe ọchịchị nseke ya gaa ya n'azụ gịnị bụ nseke okwu na ụka ndụdọ ihe akaje ife ifele ihe mkpọrọgwụ ọnụ ya gaa n'azụ ene n'azụ ahụ dọwa ya sị ka ihe ọma niile gara n'azụ sechiri ọnụ ka m na-eseghesị ka ọ pụta n'iru kwụrụ m n'iru ka m were aka naabọ were ihe ọma m chukwu nyere mmadụ nyegido m imechaa ya iwere mkpụrụ ose anwa ịwụnye n'ọnụ gị ịta welu nke ọzọ fee n'isi sị ọgbata uhie uke na nsogbu ụwa nya gbalụ megene pụọ n'ebe m nọ ewufue ị ga-efe n'isi fee ya ugboro ịnọ onye nwe m nọnyere ụnụ ọ mụwa bụ eze na okosi ife abata na-ekwu okwu ata okwu ose ka m kwuru achọrọ m ọtụtụ okwu ka m kwuru ekwuo nya gị m ose ka anyị kwuru tata anyị ekwuo na nzu kwuo ọjị etu esi agọ ya ọ bụrọ mgbe agọrọ ọfọ ka ọfọ na-ele onye kpee ekpere gosi ọfọ nwee ndidi chukwu ga-eme ihe o ji bụrụ chi maka na mbọsị akụrụ ekwe abụrọ mbọsị akụrụ ekwe abụrọ ụbọchị ha ka ụmụnna na-agbakọ chukwu gọzie ụnụ ụmụ igbo ka anyị kulitenụ n'ụra chọba ọdịnala anyị ọ ga-adịrị anyị mma ome ihe n'ụwa a jidekwa ogu na ọfọ ogu ma emere m gịnị ọ bụ ogu na-agba ọgụ onye a na-emegbu emegbu udo dịkwara ụnụ udorima ndị chiri ọzọ n'aka ịtọ ikenga na-agazie ekene m ụnụ